bi n bɛna kuma kɔnɔfunu kan kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔ bɛ fiɲɛ ta mɔgɔ caman y'a ɲini n fɛ k'a fɔ ko n ka kuma a kan walasa u bɛ se k'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogoya min na ani u bɛ se ka min kɛ walasa k'u kisi a ma nin video in na n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye o t'a bannen n'i ye video lajɛ fo ka taa fo a banna a laban na n bɛna bonisi kɛ yen n bɛna a ɲɛfɔ i ye n'i kɔnɔ fununa i bɛ se ka min kɛ walasa a funu bɛ se ka jigin wagati kunkurunin dɔrɔn k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta a bɛ fɔ ko i kɔnɔ fununen don n'o y'a sɔrɔ kɔnɔ kan ka kɛ cogoya min na n'o y'a sɔrɔ a t'o cogoya la kɔnɔ bɛ funu a wagati i b'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔ fana bɛ se k'i dimi nka o bɛ se ka sɔrɔ dumuni dɔw fɛ walima bana dɔw i bɛn'olu dɔn video kɔnɔna na nka a ka gɛlɛn k'a fɔ adamaden k'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ fo ka taa fo a banna k'a sɔrɔ kɔnɔfunu ko m'i sɔrɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen i k'a dɔn k'a fɔ n'i kɔnɔ fununen don taamasiyɛn dɔw de b'a la minnu bɛ se k'a yira k'a fɔ k'i kɔnɔ fununen don wagati in na o taamasiyɛn dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ mankan bɔ kɔnɔ bɛ se k'i dimi i b'a sɔrɔ n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ n'i kɔnɔ ka dɔgɔ a wagati dɔ bɛ fara a bonya kan n'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ fana k'i kɔnɔ ka bon i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fara o fana bonya kan a bɛ se k'i bila fiɲɛbila la kuma bɛɛ walasa i ka se k'a faamuya bamanankan na n'a bɛ fɔ ko boci o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i bɛ se ka sɔn a la k'a fɔ i b'a sɔrɔ nin wagati kɔnɔ bɛ fununen don o fiɲɛbila in i b'a sɔrɔ a kasa ka go n'a kɛra wagati min na a bɛ se k'e degun walima i kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ a bɛ se k'olu fana degun fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ fana minnu bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye n'o ye banaw ye minnu fana ka can kosɛbɛ kɔnɔfunu a bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔja fɛ bana dɔw bɛ yen nɔ fana n'o ye furudimi dɔ ye n'an b'a wele reflux gastro-œsophagien a bɛ se ka sɔrɔ o fana fɛ a bɛ se ka sɔrɔ infection digestive dɔw fana fɛ walima dyspepsie fonctionnelle dɔw a bɛ se ka sɔrɔ olu fana fɛ bana caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔnɔfunu ye denmisɛnnin fitiniw fana minnu bɛ ɲinbɔ la wagati min na k'a sɔrɔ u ma kɔrɔbaya fɔlɔ olu caman kɔnɔfunu bɛ se k'olu fana sɔrɔ ka d'a kan ni ɲin bɛ bɔ wagati min na a bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye denmisɛnnin fitiniw fana fɛ yen nɔ walasa k'i ka ɲininkali jaabi i k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman de bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye adamaden na o dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye dumuni kɛcogow ye an bɛ misaliya ta an yɛrɛ ka dumuniw na min dunnen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farafinna dumuni minnu n'u bɛ kɔnɔ funu a caman i n'a fɔ shɔ i n'a fɔ tigɛnikuru dumuni min bɛ yen i n'a fɔ supɔmu ka ca dumuni minnu na minnu bɛ gilan ni supɔmu ye o bɛ se ka dɔw kɔnɔ funu fɛn wɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw kɔnɔ funu a dumuniw ka ca walima buwasɔn gazimaw olu fana bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye n'a sɔrɔ i bɛ dumuni na a caman na walima n'i bɛ dumuni na i bɛ ka kɛ telefɔni ci ye walima ka kɛ kuma ye fiɲɛ bɛ se ka na kɔnɔbara la n'an b'o wele erofazi o bɛ kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ se ka funu jɔrɔ hami o fana bɛ se ka na n'a ye min bɛ se ka na ni kɔnɔfunu fana ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka na n'a ye nin bɛɛ kɔfɛ fana i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ u ye o ye u sigilen don yɔrɔnin kelen n'an b'a wele sedantarite u tɛ foyi kɛ o tigilamɔgɔw a ka can kosɛbɛ kɔnɔfunu kɛ ka di k'olu sɔrɔ ka d'a kan dumuni yɛlɛmali o bɛ se ka gɛlɛya kuma dɔw la sigɛrɛti o fana b'a kɛ k'a sababuya kɛ nikotini ye mɔgɔ minnu fana n'u bɛ fura dɔw ta i n'a fɔ laxatif n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i mɛnn'o tali la k'a ta fo k'a dama tɛmɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka na ni kɔnɔfunu fana ye kɔnɔmaya kɔnɔna na muso caman bɛ yen nɔ kɔnɔfunu bɛ se k'olu fana sɔrɔ ka d'a kan denwolonugu n'ale bonyara o bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka kɔnɔnugu k'o gɛrɛntɛ a bɛ tintili min k'o kan o bɛ se ka kɛ sababu ye kuma dɔw la ni kɔnɔ bɛ se ka funu muso minnu bɛ yen nɔ fana n'u ka laadabɔ jɔra ni menoposi wagati n'o sera olu caman fana kɔnɔfunu kɛ ka di k'olu fana sɔrɔ walima mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni si fana kɔrɔbayala o wagati dumuni yɛlɛmali bɛ se ka gɛlɛya kuma caman fana na o fana bɛɛ bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye ni kɔnɔ bɛna mankanbɔw daminɛ ni kɔnɔdimi misɛnninw bɛ se k'i minɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka ni kɔnɔfunu in bɛ mɔgɔ min na walima a tɛ mɔgɔ min yɛrɛ la n'a ma deli k'i minɛ fɔlɔ i bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a ma o ka nɔgɔn e k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen n'i bɛ dumuni na i kana dumuni kɛ teliya teliya la i ka dumuni kɛ hakilisigi kɔnɔna na i ka dumuni n'a donn'i da kɔnɔ ka ban i k'a ɲimi fo k'a nugu ka sɔrɔ k'a kunu i k'i jija o fɛ kosɛbɛ o bɛ se k'i kisi kɔnɔfunu ma dɔ wɛrɛ min n'i bɛ se k'o kɛ k'i to dumuni na kuma i k'o dabila walima k'i to dumuni na ka kɛ telefɔni ci ye i k'o dabila walasa i bɛ se ka kisi kɔnɔfunu in ma dumuni minnu bɛ yen nɔ fana k'a fɔ sukoro ka ca u la sukoro min ni an yɛrɛ b'a fara a kan n'an b'a san butigiw la ka fara dumuniw kan i k'olu dumuni ninnu i k'olu nɛmɛnɛmɛ sukoro ka ca dumuni min na i kana olu dun wagati bɛɛ ka d'a kan olu sukaro dunni damatɛmɛ kojugu o fana bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye ka caya fana n'i hakili to o yɔrɔ la a bɛ se k'i kisi a ma n'e mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko kɔnɔfunu k'o b'a fɛ k'i sɔrɔ walima i b'a fɛ ka kisi a ma i k'i hakili to dumuni na i bɛ dumuni minnu dun i ka kɛ dumuni ye dumuni minnu ka ɲi dumuni minnu ni sukoro man ca u la i b'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na i k'i kɔlɔsi dumuni na dumuni minnu bɛ se ka kɔnɔ funu i n'a fɔ n ye misaliya ta minnu kan dumuni bɛ sɔrɔ an fɛ yan kosɛbɛ shɔw tigɛnikuru supɔmu n'o ka ca dumuni minnu na hali ni jaba ka ca dumuni minnu na a bɛ se ka dɔw fana kɔnɔ funu dɔw bɛ yen fana i b'a fɔ basiw o bɛ se ka dɔw fana kɔnɔ funu mɔgɔw tɛ kelen ye i yɛrɛ b'a jateminɛ dumuni o dumuni bɛ yen k'a fɔ n'e y'a dun k'a bɛ se k'i kɔnɔ funu i b'i mabɔ o la mɔgɔ dɔw bɛ yen hali n'u ye nɔnɔ gansan min a bɛ se k'u kɔnɔ funu o kama e yɛrɛ de bɛ se k'i ta dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn min dun n'a b'i kɔnɔ funu i k'i mabɔ o la o b'a to i bɛ se ka kisi a ma fana boisson gazima i k'i mabɔ o la boisson gazima o minni kuma bɛɛ o bɛ se ka na ni kɔnɔfunu ye a caman na farikolo ɲɛnajɛ i ka kan k'o kɛ ka d'a kan o bɛ se ka dumuni yɛlɛmali k'o nɔgɔya o bɔlen kɔfɛ fana n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i kɔnɔ fununen don ko n'i taara banakɔtaga la ko joli bɛ ka bɔ a la walima e bɛ ka fɔnɔ walima i fari bɛ ka kalaya n'i ye nin fɛn fɛn jateminɛ i yɛrɛ la i kana sigi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ n'i taara n'a sɔrɔ ni kɔnɔfunu de don dɔgɔtɔrɔ bɛ furaw sɛbɛn i kun i n'a fɔ charbon végétal activé walima pansement digestif walima antispasmodique u bɛ furaw sɛbɛn i kun walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na e yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se ka i hakili to i ka kɛnɛya la walasa e bɛ se ka kisi bana jugu ma wagati bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ n'i b'i hakili to ladilikan min n'an bɔra k'olu f'i ye sisan nɔ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i b'a fɔ n y'a layiru ta i ye cogo min na k'a fɔ video laban na n ko n bɛna bonisi k'i ye nka sani o cɛ n'a sɔrɔ n'i siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i kana ɲina i b'i abonné n ka chaîne kan i b'a yira n na k'a fɔ n ka video diyar'i ye i bɛ j'aime ta i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i b'a ci dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa u fana bɛ se ka ni kunnafoniya ɲuman in fana sɔrɔ e bɛ se ka min kɛ walasa kɔnɔfunu n'a sɔrɔ o y'i sɔrɔ wagati min na kɔnɔ funu ka se ka jigin k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta a ka nɔgɔn kojugu i bɛ se ka numurukumuni i bɛ se k'o bisi k'o ji min walima vinɛgiri nka ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ i tɛ se k'olu min walima bana b'i la min bɛ se k'i bali olu min na i n'a fɔ furudimi n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ se ka a ɲagami ji la ka ji dɔɔni kɛ numurukumuni la walima ka ji dɔɔni kɛ vinɛgiri la k'a min n'i y'o kɛ n'a sɔrɔ kɔnɔ fununen don a tɛ tɛmɛ wagati damadɔ kan dɔrɔn kɔnɔ funu o bɛ jigin e k'i hakili to i ka kɛnɛya la walasa e bɛ sijan sɔrɔ walasa e bɛ kisi bana jugu ma o de ye ne haminako ye n'i ma n ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ se k'u lajɛ walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan i k'an bɛn o la don wɛrɛ